Ok, fáilte go dtí an rang Gaeilge inniu. So, uimhir a haon, beidh tú ag ceartú do chuid obair bhaile, ok? So déarfaidh mé an Ghaeilge agus déarfaidh mé an Béarla, ok? So make sure you have the the correct Béarla beside it, ok? So beidh an Ghaeilge agus an Béarla. Ansin. Beidh tú ag dul ar aghaidh leis na carachtair eile, Kitty Cat agus ansin ar thaitin an scéal leat, ok? So really our mission is just beidh na nótaí seo scríofa isteach i do chóipleabhar, ok? And that just has you set up then,

sixteen years of age'. Uimhir a ceathair, 'Mhothaigh Kitty Cat míchompordach', 'Kitty Cat felt uncomfortable'. Uimhir a cúig, 'Shocraigh siad bualadh i bpáirc phoiblí', 'They arranged to meet in a public park'. Uimhir a sé, 'Nuair a bhuail siad le chéile, fuair Kitty Cat amach go raibh John Green ag insint bréige'. When they met up with each other, Kitty Cat found out that John Green was telling lies. Uimhir a seacht, Bhuail sí bob ar John Green nuair a d'iarr sí air agus mm, brón orm, tá botún ansin so Bhuail sí bob ar John Green, she played a trick on John Green em nuair a d'iarr sí air a a fhón póca. OK, nó when she asked him for his phone póca, for his phone, agus bhagair sí é, and she threatened him. Uimhir 8, Thuig John Green go raibh sé i bponc. John Green knew that he was exposed, I suppose, he was he was found out. Uimhir 9, Thóg John, Thóg Kitty Cat airgead ó John Green.

or an evil man. D'inis sé bréag do chailín óg agus lig sé air go raibh sé sé bliana déag d'aois, He told lies to a young girl and he pretended, lig sé air, go raibh sé, that he was, sixteen years of age. D'inis sé bréag i ndiaidh bhréige, He told lie after lie, don chailín go raibh sé ar an bhfoireann rugbaí, mar shampla, to the girl that he was on the rugby team, for example. Is duine sleamhain a bhí ann mar chruthaigh sé próifíl bréagach chun labhairt le cailíní óga, he was a sly person because he created a fake profile to talk to young girls. Ní raibh aon trua agam dó ag deireadh an scéil mar gur duine mímhacánta agus suarach é, I had no pity for him at the end of the story because he is a terrible and dishonest man. OK. Now, ag féachaint ar character Kitty Cat, is cailín ceithre bliana déag d'aois a bhí i Kitty Cat. Ok. Éasca. Is ainm phróifíl atá i Kitty Cat agus ní fhaighimid amach cén fíorainm atá ag an gcailín. So, it's, Kitty Cat is a profile name and we do not find out. Ní fhaighimid amach what is her real name? cén fíorainm atá ar an gcailín? Eh, bhí sí soineanta mar gur cheap sí go raibh sí ag caint le buachaill óg, she was innocent because she thought she was talking to a young boy. Bhí sí ceanndána mar bhí sí, mar gur bhuail sí le John Green, she was, em, she was, well, ceanndána might not be the right word, bhí sí dána, OK, bhí sí, nó bhí sí, b'fhéidir, cróga? Let's go with dána. OK, bhí sí dána. She's, she's a, a bold. OK, so she had a bit of boldness in her. Mar bhí sí ag briseadh na rialacha. Agus d'inis sí bréag lena tuismitheoirí. And she told lies to her parents. Em, so, I suppose, bhí sí soineanta ach b'fhéidir nach raibh sí, b'fhéidir go raibh sí em. nach raibh sí soineanta. Ní raibh eagla uirthi nuair a bhuail sí leis an bhfear meánaosta She was not afraid when she met with the middle-aged man. Bhuail sí bob air nuair a ghoid sí an t-airgead uaidh She played a trick on him when she stole the money from him. Agus bhris sí a fhón póca And she broke his phone. Bhí sé de cheart di glaoch a chur ar na Gardaí i mo thuairim, she should have bhí sé de cheart di, she should have rang the guards, in my opinion i mo thuairim. OK? Agus an phíosa deireanach, píosa deireanach, ar thaitin an scéal leat? Thaitin an scéal liom. OK? Thaitin an scéal liom, I enjoyed it. Léiríonn sé go bhfuil an t-idirlíon dainséarach, it shows léiríonn sé that the internet is. dangerous. Caithfidh daoine óga agus aosta a bheith cúramach i gcónaí Young people and older people, óga agus aosta they must be careful, always. Ok? Thaitin an téama liom, an óige nó dainséar an idirlín. Ok? So sin an téama atá anseo, an óige, youth, or dainséar an idirlín, the danger of the Internet. Bhí casadh ag deireadh an scéil, there was a twist in the end of the story, a bhí go maith dar liom, that was good in my opinion, or according to me, dar liom. Fuair John Green an rud a bhí i ndán dó, John Green got what was coming to him.